Niall Mac Uilinn anseo ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus seo an chéad ceacht ar cén chaoi le láithreán beag simplí a chruthú ag úsáid html agus CSS. Ós bhur gcomhair amach anseo feiceann sibh léaráid gon láithreán atá muid chun iarracht a dhéanamh bhaint amach. Is láithreán a tharlaíonn sé a bheas faoi Bhaile Átha Cliath ach de réir mar tá sibh ag dul tríd an ceacht seo ba mhaith liom go mbainfeadh sibh triail sibh féin as láithreán beag simplí a chruthú bunaithe ar théama eicínt eile ach ag leanacht is dóigh an rud céanna atá ar bun agamsa. So, séard tá os bhur gcomhair leis an léaráid seo, tá, léiríonn seo trí fhillteán. Níl aon ainm tugthaí gon cheann seo mar is cuma cén t-ainm atá air but tugtar fréamh an láithreán air seo nó an root i mBéarla gon láithreán agus tabhairigí faoi deara, istigh anseo tá trí chomhad html atá muid gul cruthú. An t-ainm atá orthub ná index.html, seo an leathanach baile, tugtar index.html i gcónaí ar sin, agus ansin péire eile, braitheann sé ar céard tá tú cruthú an láithreán faoi, i mo chás-sa is oideachas agus naisc an dá leathanach eile, ponc html ag deireadh an phéire acu agus beidh mé a cruthú na rudaí seo ag úsáid eagarthóir téacs ar nós Notepad. Úsáidim féin ceann darb ainm Notepad plus plus ach is féidir linn é sin a phlé ar ball. Comhad eile a chruthaíonn muid le Notepad ná an comhad CSS seo. Ní bheidh muid ag dul in aice le CSS go dtí cúpla ceacht síos an bóthar, ach tabhair faoi deara go bhfuil sé coinní a'msa i bhfillteán eile. Tá sé seo coitianta go maith, thug mise stíleanna ar an bhfillteán seo agus tabhair faoi deara nár chuir mé aon síneadh fada ar stíleanna ná ar ainm an leathanaigh. Sin nós atá agam féin le rudaí a choinneáil simplí agus molaimse cé nach gá a dhéanamh gan síneadh fada a chur ar ainm an chomhaid agus tá sé seo fíor freisin faoi fillteán íomhánna, níor chuir mé aon síneadh fada ann ach seo fillteán atá díreach faoin fréamh arís agus istigh in íomhánna tá trí phictiúr agam, an trí phictiúr a bheas in úsáid sa suíomh, Sráid Uí Chonaill, Tríonóid, Coláiste na Tríonóide agus aerfort Bhaile Átha Cliath agus. arís níl aon síntí fada in ainmneacha na gcomhad JPEGs an péire seo agus PNG an péire seo. Sin comhaid a thacaíonn leis an leis an idirlín. Ceann eile nach bhfuil in úsáid againn an uair seo ná GIF, GIF. ach so so sin é anois caithfimid súil sin an struchtúr caithfimid súil anois ar cén chaoi a mbreathnóidh an suíomh sa mbrabhsálaí so tá siad ar leathanach baile anseo agus feiceann sibh ansin go bhfuil leathanach baile Tá tábla againn anseo, tá téacs againn anseo, tá pictiúr againn anseo, seo pictiúr go go Bhaile Átha Cliath, cá bhfuil Baile Átha Cliath? agus ansin tá trí nasc againn ag an mbarr agus tabhair faoi deara go lasann siad suas dearg nuair a théim cuirim an luch tharstu so téann an ceann seo go dtí Oideachas, tá pictiúr ann agus tá pointí urchair anseo agus ansin. naisc, tógann sé seo go dtí naisc seachtracha, mar shampla, tógann sé seo go dtí Wikipedia muid agus Google Maps agus mar sin de, agus tabhair faoi deara go bhfuil scéim dathanna atá comhsheasmhach trasna an trí, ar an trí leathanach, so beimid ag iarraidh é sin a bhaint amach, is tá baint ag an CSS leis sin. So, críochnóidh muid suas anseo. Seo é atá muid chun baint amach agus sa gcéad cheacht eile tá muid chun tosú amach le Notepad glan agus ár gcéad píosa html a chruthú a dhíreos isteach ar na leathanaigh seo a chruthú. So sin é. Cé bheadh beidh mé ag caint libh sa gcéad cheacht eile.